ndewonu ndị na-ekiri anyị ugbu a ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkọ ukwu ahụ eji mara ụmụafọ Igbo na AIT Africa Independent Television AIT unu mana ka o si ada ka o si ada ka o si ada nnọọ ebe a ka onye isi anyị bụ High Chief Raymond Aleogho Dokpesi sịrị anyị gawanụ na ụmụ Igbo na unu na-eme ọfụma ihe ọ bụla unu na-eme na ọ ga na-achịnye anyị aja n'ukwu anyị gawa n'ihu anyị wee na-asị ya ichie nwoke ọma ndewo chukwu ga-agọzi gị n'ọnụ ka nwa ị sịrị anyị were na-emenụ nke ọ dị mma ha na nke taata na Ojemba anyị ga-enebe anya ka anyị bụ ụmụafọ igbo si wee nọrọ na obodo anyị bụ naijiria ọkachasị ndị na-azụ ahịa kedu ka o si ada kedu ka o si aga maka na ụfọdụ sị na ihe siziri ike nke ukwuu mana ka o si na-esi ike e nwe ndị ọ dị mma ndị ọ na-abụ a na-akọ na ihe na-esi ike ọ kara ha mma oge ahụ mana ụfọdụ ana-ebekwa na-asị na anwụkwa n'obodo na-adazi kwarapụ kwarahụ na unu na-ahụnụ na anyị na-akwado ịbanye 2019 kee ka ọ ga-esi wee je anyị nwa bụ ụmụafọ igbo ndị na-azụ ahịa kedu ihe e nwere ike ikwu maka ihe gbasara ọchịchị maka a sị na ụmụafọ igbo anyị agaghị ekwe a na-asị a sị nebe anya n'ihe gbasara ọchịchị na asị mba kwa na container m nọ na high sea ọ nọcha na high sea ndị ọzọ ndị mba ọzọ anọrọ were ihe ọchịchị wee buru ụzọ na-emekwere ọfụma na-edozi obodo ha anyị nwa bụ ndị nke a anyị nọrọ n'ebe anyị na-eme azụ ahịa emekwanụ ihe ndị ọzọ ya mere na taata mụ na hmm, odogwu nwoke nwoke ọ na-abụ ị hụ ị ma na nwoke pụtara apụta nwoke chizuru echizu Prince Emeka Egwuekwe ọ ọ- ọ nọ ebe a nụnwa ka anyị na ya fịrịtụ n'ọrụ nụ Mm? Heu, kenenụ ụmụ afọ Igbo ee igbo igbo ekene m unu gwanụ ha aha gị afa m bụ prince emeka egwuekwe kedu ka ọnọdụ anyị bụ Igbo ọkachasị unu nwa bụ ndị na-azụ ahịa kedu ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo kedu ihe na Naịjirịa ọchịchị obodo anyị dị mkpa karịa afịa anyị na-azụ n'etu o si wee dị taa hmm. ọsụkwada ka anyị aga a na-azọ ọchịchị ndị be anyị sị na ọ gbasara alịa na ọ gbasara alịa anọ na ọ gbasara ala anyị ahụ ka anyị ji wee nọ n'ọnọdụ anyị nọ taa wee na-asị igbo na igbo igbo bụ igbo nke ọbụla unu nọ na ọchịchị obodo gbasara anyị hmm.
otu a ọkwa anụ anyị dosịchara hmm. ka anyị ga-eji wee ruo na 2019 maka eji wee na-ekwuri ebu na PVC n'oge dị aṅaa ị tụchakwa emechakwa ihe ị tụrụ ị ma aghọtazi ihe ị tụ ya mere ka anyị dọbiri nụ ya bụ obere egwu anyị na-anachite azụ anyị nachitezi azụ anyị jụọ Prince Emeka Egwuekwe jụọ ya sị ya PVC ọ ihe a kpara ka a na-eme ka anyị bịakwa m ndewo unu alọghachila n'ikene na Africa Independent Television AIT igbo enweghị ọnọdụ ha na naijiria o nweghị ọfụma ha na-eme for now jee n'ebe ndị na-achị achị ị fụ na o nwee ihe ha ji ndị igbo kpọrọ jee ndị dị iche iche ndị nke e nyere ọkwa ndị nke e nyere ọkwa o nwee ihe ha ji ndị igbo kpọrọ

taa onye gwara gị nwaanyị o ji eri atọ hulata ala kele ndị Igbo gasị ugbu a ka ị bịara
ụmụ afọ Igbo nke a bụ otu n'ime ihe omenala anyị hmm? onye amarọ a kụziere ya etu a ka anyị ga-esi na-achịkọlatara gị ha ncha n'oge ojemba ojemba maka ndị Igbo ụmụ afọ igbo anyị ka nọ na ojemba na africa independent television ait aha m bụ ngozi ọgaga unu ma na anyị agagonu ee gaa ṅụọ mmiri taa ụgba ee wee bịa tazie ụkwa jaa eze mana asị m ka m jụọ tupu anyị gaa nya bụ ezumike anyị gara mụ na ee, prince emeka egwuekwe nọ na-ekwu sị pvc gị ahụ ị na ha efichasị ya na-efichasị efichachakwa anya bụ ihe okwu ha dị ka e si wee kpa ya ọ ihe anyị chọrọ ka anyị jụọ maka na ọ na-abụzi i wetazie nya bụ PVC onye nyere 10,000 ee eh, puku naira one na one hmm. o nye gị ma ọ sị gị na-ewere hmm. ọ tụnyere onye i bu n'obi ma onye onye nke ọzọ bu n'obi ọ manụ onye nyanwa bu n'obi kedu ihe i nwere ike ikwu ọ nnekwute nsogbu ka ọ bụ hmm. dịrị obodo anyị bụ naijiria mana o nwere atụmatụ m chọ ka m gosi ndị be anyị hmm. amarọ m ihe ị ya-echegide wee cheta iji naira puku iri ma oru wee lee akara aka ya ụmụafọ otu a ka a ga-esi wee pịachie ihe nke tata na ojemba na Africa Independent Television AIT aha m bụ Ngozi Ogaga i kwere na ọ ga-aga ọ gaa mana mụ asị ndị gọvanọ anyị pụtanụ kwuonụ okwu ụzọ Enugu niile ma Anambra ma Imo ma Ebonyi niile ụzọ aghasachana ihe ndị ọzọ na-eme bụ a rụcha i jee nara ego ị rụcha were ego ahụ i ji eme eje ofesi eme ihe na wee rụọ ị rụcha i jekwuru federal gọọmenti sị ha biko unu kwụọ ụgwọ na ị rụrụ federal road mana ndị ka ndị mmadụ nwee ike na-agafe n'ihi ọkwa ekeresimesi ka a na-achọ ego ya nka ka e mesịanụ